Къэбэрдеймикӏ, модэ черкесскикӏ, модэ шапсыгъхэм, лазаревскэми, къикӏри, мис ауэдэ гупышхуэм дежым дэ дызэхуэза. Нобэ дызытепсэлъыхьыр Куэблэ Муамар и ӏуэхура. Абы и хъыбар дэнкӏи нэса. Диаспорэми хэкуми псоми зэхаха абы и хъыбар ящӏэ. ӏуэхур зытетра Муаммэр илъэс тӏощӏым щӏигъуауэ Урысейм и гражданинщ иджы а и гражданыгъэр яӏэтыжыну, трахыжыну мис ауэдэ ӏуэху кърахьэжьауэра ар дэ, ауи Урысейм и хабзэм ауи къезэгъыу къэтлъытэ. Дэ нобэ зэпкърыхауэ мыбы пыщӏа ӏуэхухэм Урысейм и хабзэхэмкӏэ мыр къызэремызэгъыр, мис моду зэпкърытха, сэтей къэтщӏа. Иджы дэ куэд къытщӏоупщӏэ, модэ Тыркуми къопсэлъыкӏ, модэ Урдыными, модэ Европэми-щэ, мыбы мыр ауэдизкӏэ хэӏущӏыӏу хъуа, мыбы Жыжьэ нэса мы хъыбарри-щэ, ӏэджи къыщӏоупщӏэ, Хэкум и гугъу сщӏыххэкъым, ари гурыӏуэгъуэ. Ярэбби, дэ сыткӏэ сэбэп дыхъун? Мыбы дэ сыт хэтлъхьэфын? жари мис ауэдэу къыщӏоупщӏэри, абыхэм яжесӏэну сызыхуейра: Дэхтэ нэс зы цӏыхури сэбэп хъуфын. Дапхуэдэу жыпӏэмэ-щэ, и ӏэ щӏэлъууэ, ар Хэкурамэ-щэ, псалъэм щхьэкӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрымикӏ Адыгейми Къэрэшей-Шэрджэсми и унафэщӏхэм зыхуэгъазэ хъуну. Дэ дощӏэр, Муамыр фэ зыкъызэрыфхуигъэзар фыкъыдэӏэпыкъу жыӏэуэ, дэ тэмэму къабыл дощӏыр фэ абы зыгуэр хуэфщӏэн хуейуэ жаӏэу, мис апхуэдэу зыхуэгъазэ хъуну. Краснодарым и губернаторым хуатх хъуну. Ахэр уэтыкум къралъхьэжу, акӏэмыкӏэ къытрадзу, мис апхуэдэу дэхтэнэ зы Зы цӏыху щхьэхуэ сэ мыбы зыгуэр хэслъхьэнут, сэ мыбы зыгуэр хэсщӏыхьынут жызыӏэм, мы ӏуэхум сытри къыхилъхьэфыну. Апхуэдэ къабзэу Тыркумикӏ, модэ Урдынымикӏ, Суриемикӏ къратхыкӏыуэ, Урысейм и унафэщӏхэм къыхуатхыуэ, мыбы мы къекӏуэкӏыр мыр тфӏэкъабылкъым, мыр къезэгъркъымэ, мыр лей зывохьэ, Мыр хъун, жаӏэу мис апхуэдэу къатхмэ, ар къезэгъыну тэмэм хъуну дэ къыдолъытэри-щэ. Иджырикӏ зэ зыфхуэзгъэзэну сыхуейт а нобэ дэ дызэхэзыхынкӏэ хъунухэм. Мис ауэдэу мы ӏуэхум фыкъыхыхьуэ мыр дызэгъусу къыздэтӏэтыуэ-щэ

Алыхьым уелъэӏуу щыскӏэ, ари къепсыхынкъым, ари къэмытынкъым нобэ. Цӏыхум акъыл къыщӏритар еджэ, еджэ, еджэ зэрыжиӏэм хуэдэу динми. Нобэ дылэжьэн хуей мыбым дыдэлэжьэн хуей. Ди акъылэгъу зым нэхъри тӏощ щӏыжаӏэр.

Кӏуэ и щыщӏагъэхэм дытепсэлъыхьауэ щытат. Мыбдежым дин, дэ хасэри, дин хасэри, мыр Тхьэм жиӏэ нэхъыщхьэм едгъэсынущ, езы муамэри жетӏа, мыбы пэмыщӏыхьу зыщыӏари зэкӏэри ӏэмал зэдиӏэкӏэ ящӏэр хабзэми къыхилъхьу, енэдгъэсу зэрыщытыныр къыгу. Мы ӏуэхум дыздэлажьэмэ, ӏуэхум зыкӏэ нобэ къызэрыувыӏэ зэрымыхъунур аращ, диӏэ зыщӏэдзауэ мыбы иужькӏэ мыбдеж щытщӏам Къэбэрдейми щытщӏынур, Къэрэшейми щытщӏынур, Тхьэм жиӏэмэ, кӏуэ, ӏэмал зэрыдиӏэкӏэ уимыӏэмэ, уигу умыгъэкӏуэд.

И кӏалэхэр ины хъугъэ, и пшъашъэ, и пшъашъэ и кӏалэхэр ины хъугъэхэу Россием и цӏыфхэу ятэм гражданствэр трахыныр, ар зыми къезэгъэу щытэп, сыт фэдэ Россием и цӏыфми ар зэхихыу щыткӏэ идэнэуи щытэп икӏи ӏоф тэмамэу сыгугъэрэп зы зэ хэгупшысыхьэхэу Россием и законхэр и щӏыпӏэмэ рагъэучу, Мухьэмэд и фитыныгъэм зэрэпсэугъэм фэдэу псэужыну, и паспортри трамыхыжьэу, сыд фэдэ гражданин фэдэу псэуну тэгугъэ, зы, икӏи сэгугъэ джащтэу хъуну, джа гъогум техьэжыным. Тэ тызэрыгущыӏэ адыгабз, тыдэ къикӏыгъэри адыгэлӏых, тэ Адыгеим тисхэмэ ти Хьачӏэхэмэ уасэшхуэ афэтэшӏы, арыщ зы гущыӏэ тӏэкӏу къэсӏуэт къэбэртэджэ. Нобэ Къэбэрдейм къикӏхэри къэкӏуахэ, Шэрджэсым къикӏри къэкӏуахэ. Къэкӏуа шэпсыгъ щӏалэхэр, Бжьэдыгъум къикӏхэри къэкӏуахэ, абэзэхэ щӏалэхэр тхэс. Нобэ мы дэ адыгэр зэгурыӏуэфкъым жыхуаӏэм упщӏэгъу дыхуохъу. Мис мыбыкӏэ щыс адыгэ щӏалэ, муфтий, динымкӏэ тхьэмадэу Адыгеймрэ Краснодарский краймрэ. Ар игъэгумэщӏу къэкӏуа, илъытэри мытэрэзу дызекӏуэ щӏалэм. Мыкӏэ щыс Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ. Ар къэкӏуа игъэгумэщӏри. Абы къегъэлъагъуэ мыбы дэ адыгэм зыдгуэшыну щыщыӏэкъым. Дэ нобэ зы ӏуэху диӏэ. Дэ ди къуэш Шапсыгъ щӏалэ къэкӏуэжа. Шапсыгъ щӏалэм зыри мыхъун Урыс къэралыгъуэм ирищӏар. Ирищӏар ахъшэ куэду налог ирита. Ирищӏар нэбгырищэ, меценат жыхуаӏэм Ахъшэ зытыфыра? Нэбгырищэм Россием ярыхыхьа ахъшэ иритауэ? Зыритар правовые структурэ жыхуаӏэхра? Зыритар цӏыхухэра? Зыритар щыщӏагъэ зиӏэра? Аращи, дэ нобэ, мыдемде, къекӏуэлӏахэр. Плъэгъуа куэд мэхъури, зэдэкӏэми доцӏыху мы щӏалэм лажьэ зэримыӏэр. Мы Урыс къэралыгъуэм хэукъуныгъэ ищӏа? Хьэми, провокатор гуэрхэм ящӏрэ адыгэмрэ Урыс къэралыгъуэр зэщахуэну? Хьэми, зыгуэрым зимылъагъуу хъуа? Аращи, дэ нобэ дыкъыщӏызэхуэсар а ӏуэхур зэхэтхунура? Зы. Етӏуанэреуэ, езы щӏалэм и гур къыдэтшеинура, езы щӏалэм едгъэлъыгъунура, лъэпкъым едгъэлъыгъунура, икӏи дагъэшынэкъым, икӏи дащыукӏытэкъым, икӏи дыадыгэ, икӏи дыадыгэнэ. Аращи, дэ, дызэуэну дищӏагъым, дыбэнэну дищӏагъым, зыгуэрэ къэдгъэуэну дищӏагъым, дэ, илъэсищэкӏэ адыгэхэр ди лӏыгъэр къэдгъэлъэгъуакъэ. Дэ зыми зыкъыхуэттакъым. Зыкъыхуэдмытауэ иджыри допсэу, икӏи доджэ, икӏи допсэу, икӏи ди бынхэр допӏ. Аращи, дэ адыгэм нобэ дызэрызэгуэтыр къэдгъэлъэгъуэну ара мыбдеж дыкъыщӏэкӏуари? Мо фыкъэдэпсэ. Нобэ дэ адыгэм дызэрымыгъэбэныжхэр, нобэ мы дунейм дыкъэкӏуакъэ лъэпкъым щыщхэр, адыгэ щӏалэхэу, ӏэнатӏэ зыӏыгъхэр, адыгэ щӏалэхэу, лажьэхэр, адыгэ лажьэу щӏалэу спецтурым хэтхэри фэри мыбы фыкъыхыхьэн хуей. Мыбы дэ нобэ лъэпкъым къыдагъэлъагъу дыкърамыдзу. Мы щӏалэракъым. Сыт абы къикӏыр адыгэ щӏалэ и унагъуэр мыбдеж дэсу, ипхуну сыт абы къикӏыр?

Мы щӏалэм и напэ зэрытрахыну зэрыхуейри, абыкӏэ дэ дылэжьэн хуейри дыкъэувыӏэ хъунэкъым, ӏуэхур знэсымыгъэсэ мыхъурэ щымыхъурэ, итӏанэ дунейм урысри хэт, ООН-и хэт, Европарламентхэм и макӏуэхэри арабэ, мыхъумэ, абыкӏэ тхьэкӏи абыкӏи ягурыдгъэӏуэн, дэ адыгэр дылъэпкъ, дэ узыхуейр къыдэпщӏэну щыткъым, дэ доцӏыху нобэ дуней зекӏуэкӏэр. Щыӏэ, лъэпкъхэр щӏыр зауэкӏэ къыдахыну хуейуэ? Дэ дищӏагъым. Дэ хабзэ дахэ диӏэ, дэ щэн дахэ диӏэ, дэ губзыгъэхэр диӏэ, дэ ӏущхэр диӏэщи, апхуэдэу дызэдекӏурэ къэдгъэлъэгъуэнэ мы щӏалэри апхуэдэу езым зыхуеймэ къызэрыдемыкӏуэнэхэр? Тхьэ фигъэпсэу къекӏуэлӏахэмкӏэ Тхьэ фигъэпсэу къелъэӏунур. Зы зыр къызычэгъуэт зэхэту зэкӏэми адыгэ лъэпкъым зы нэбгырэм игу хагъэкӏмэ, зы нэбгырэм пхэнжкӏэ къыдэзекӏуахэмэ,

чӏыпӏэ пытэу ӏэуэлъауэ мыдэиӏэу зэрыпсэунур зэрыхуеар гурдэӏуэну тыфай. Сэ си щхьэкӏэ мыбы сыкъыщӏэкӏуа нэхъыщхьэ дыдэу къэслъытэрщэ, Муамэр ӏуэху зэрызрихьу, еужь къиувауэ ӏуэхур къыжьэдатхъыу лъэныкъуэкӏэ зэрырагъэзыжынура. ӏуэху зезыхьу дэтхэнэ зы адыгэ цӏыху мы лъэпкъым къигъэзэжу щытми, абы дэ гъуэгу етын хуей сыт хуэдэ щӏыкӏэкӏикӏ? Гъуэгу еттыну дэ ди къэралыгъуэри къыдэӏэпыкъун хуей, ди парламентэри къыдэӏэпыкъун хуей, дэтхэнэ зы адыгэри къыдэӏэпыкъун хуей. Дэ дызыхуэныкъуэр ӏуэхулӏщ иджыпсту. Муамар хуэдэ. Лъэпкъыр къызыӏэтыжыфынур ӏуэхулӏщ. Ауэдэ цӏыхухэр дэ тхуэмыхъуму щытмэ, зыми дыщыщым. Аращи, Муамар дэ нобэ щӏэтхъумэн хуейм и щхьэусыгъуэ дыдэр Гу къабзэкӏэ, хабзэр ихъумэу, къэралми зыщӏигъакъуэу, лъэпкъри къиӏэтыжыну хуейуэ ӏуэхукӏэ мыбы къыхыхьащи, сыт хуэдэ ӏэмалри дэ къэдгъэсэбэпын хуей ӏуэхум елэжь цӏыхухэр мыбы къэкӏуэжынкӏэ? Мыбы адыгэ ӏуэху щызэхуэтхьэсыжынкӏэ? Ар къэдмыгъэсэбэпу щытмэ, зыми дрищӏысым, муамэр нобэ дэ тхуэмыхъуму щытмэ, дэ зыми дрищӏысым. Тыр мыпс тӏоми ара? Кӏуари напэсэ къэслъэгъуу

Сэ Муамэр фэдэу си лӏакъуэ, си унагъуэ сызэригъэсагъэу, тэрэзэу дахэ сыпсэуныр язгъэщӏэн сыфэягъ, ары сэ принципыр сиӏэр. Сабий шы къысхуэхъуагъэми, иджы ары зэрэзыгъасэрыр, ари ясхуэрэжын.

Егъэджапӏэ гуэхэи кӏуа кууэ схыхьэщтэ хъуа, мыр илъэс заулэ хъуи, сэ къинэ сызыхэтыр. Уже илъэсипщӏым нэсы мыгъэ. Сэ мы илъэсийм мощтэ цӏыфхэри згъэгумэкӏыгъэп, анахь благъэ къыскъуэтым ищӏэщтыр ищӏагъ, сэ си кӏуачӏэкӏэ зэщӏэсхыщтыр зэщӏэсхыгъ, ахэр кӏуэ ущхьэуэ къысхащӏыгъэхэр Лъэпкъым хэплъхьанэ хэплъхьащӏынэ щытыгъэт. Ауэ мы ӏуэху къыздынагъэсыгъэр, мы ӏуэху къыздынагъэсыгъэр иджы, мыр ужэ сэ сиежэп, мыр лъэпкъым ий. Сыда пӏомэ, Къэзанокъуэм къызэриӏуагъ. Мы ӏуэхум сэ си сабийхэр ужэ илъэс хъугъэ сэ сяущи, зи хъущтэп.

Дэ адыгэм щэнхабзэ гуэрыр тхэлъауэ щытын, тхьэмадэу, или, модератор жаӏэрэ, или, гупзешэ жаӏэрэ нобэ къакӏуэри къытхэтӏысхьа, нобэ дызэрышащи, дэ адыгэм щэнда гуэрыр тхьэуегъэпсэу жесӏэну сыхуей. Тхьэ уигъэпсэу, уэри, уи ӏэнатӏэ узытетырым уригъэщӏакӏуэ, узхэт адыгэ ӏуэху, адыгэ хасэ узхэтым къыбдэхъу, лъэпкъми уасэ къыпфищӏу, уэ уи унагъуэкӏи насыпыр бэлъу